Bhuel, is mise Muiris Ó Fiannachta, is mise bainisteoir Raidió na Life, 106.4 FM nó Cuisle na Cathrach mar a ghlaoimid orainn féin. Táimid ag craoladh ar fud Chontae agus Chathair Bhaile Átha Cliath ó bhí 1993 ann. An, is dócha, an sprioc atá againn ná feidhmiú mar stáisiún raidió pobail atá dírithe go sainiúil ar phobal na Gaeilge i mBleá Cliath agus creidimid go bhfuil Jab cuíosach maith á dhéanamh againn de sin le fiche cúig bliain anuas. Táimid ag craoladh ó bhí 1993 ann, ag craoladh go lán aimsire. Mar sin beimid ag ceiliúradh ár cúigiú bliain is fichead an bhliain seo chugainn, 2018, Bliain na Gaeilge mar a tharlaíonn sé. Agus is dócha bunaíodh Raidió na Life, d'fhéadfaí a rá, ag deireadh na n-ochtóidí, tús na nóchaidí nuair a bhraith, cainteoirí Gaeilge i mBleá Cliath agus bhí grúpa ar leith a tháinig le chéile le stáisiún raidió a bheadh ag craoladh trí Ghaeilge ach a bhí dírithe ar ar an saol uirbeach is dócha a bhí á mhaireachtáil ag daoine trí Ghaeilge i mBaile Átha Cliath agus is dócha gur bhraith roinnt de na daoine sin go raibh bearna sa mhargadh. Ba é Raidió na Gaeltachta an t-aon stáisiún raidió sa tír ag an am a bhí ag craoladh go hiomlán trí Ghaeilge. agus mar a thugann ainm na seirbhíse sin le fios, Raidió na Gaeltachta, is stáisiún í atá dírithe ar an nGaeltacht go príomha agus bhí easnamh ansin ó thaobh an tseirbhís a bhí ar fáil do chainteoirí Gaeilge i mBleá Cliath agus sin an rud atá, sin an bearna go bhfuilimidne i Raidió na Life tar éis iarracht a dhéanamh í a líonadh le 25 bliain anuas agus leanfaimid orainn don iarracht, leanfaimid orainn ag iarraidh an tseirbhís sin a chur ar fáil. Agus tá sé fíor le rá, nach bhfuil, go bhfuil Raidió na Life mar an t-aon stáisiún raidió pobail atá ag craoladh ar FM timpeall Bhleá Cliath ar fad, nach bhfuil? Sin é.
Mar stáisiún pobail sainspéise, tá Raidió na Life, tá an cineál sainmhíniú atá ar na téarmaí tagartha atá againne mar stáisiún, is pobal atá bunaithe ar theanga, atá i gceist, mar sin. Is daoine a labhrann Gaeilge is cuma cén áit ina bhfuil siad i mBleá Cliath atá i gceist. Mar sin, d'fhéadfadh go mbeadh cainteoir Gaeilge i Leamhcán nó d'fhéadfadh go mbeadh cainteoir Gaeilge i mBaile Brigín nó cainteoir Gaeilge i Mullach Íde nó i nDún Seachlainn i gContae na Mí nó Léim an Bhradáin i gContae Chill Dara nó pé áit. Tá, is pobal iad na daoine sin go léir sa mhéid is go labhraíonn siad Gaeilge ach níl siad go léir ina gcónaí san áit cheannann chéanna. Mar sin ní hionann muid agus stáisiúin eile ar nós, mar shampla, Liffey Sound FM i Leamhcán atá dírithe ar an bpobal áitiúil ar fad i Leamhcán nó nó sibh féin i Near FM sa Chúlóg atá dírithe ar an gceantar sin. Mar sin, táimid éagsúil ón taobh sin de agus is rud é go bhfuilimid an-bhródúil as agus bíonn muid ag maíomh as gur muidne an t-aon stáisiún raidió pobail sa tír, ar an oileán, atá ag craoladh go dtí pobal iomlán de breis agus milliún duine, mar ar ndóigh is féidir le daoine nach bhfuil Gaeilge acu éisteacht linn chomh maith, rud a dhéanann. Is minic a chloisimid ó chainteoirí Béarla nó daoine gan Gaeilge acu go mbíonn siad ag éisteacht leis an stáisiún. um, ar chúpla cúis, ar mhaithe leis an rogha ceoil a bhíonns le cloisteáil ar an stáisiún, agus daoine chomh maith, um, a deir, a deir nach bhfuil Gaeilge acu ach a éisteann leis an stáisiún mar go measann siad gur féidir leo cúpla focal a phiocadh suas ar an stáisiún agus, um, b'fhéidir go mbraitheann roinnt daoine go bhfuil an Ghaeilge a bhíonns le cloisteáil ar Raidió na Life beagáinín níos, um, so-thuigthe, b'fhéidir, ná mar atá an Ghaeilge fíor-shaibhir. atá le cloisteáil ar Raidió na Gaeltachta ach uaireanta is dócha, daoine a d'fhoghlaim an Ghaeilge ar scoil agus go mb'fhéidir go mbraitheann siad nach bhfuil greim an-láidir acu ar an teanga, go mbraitheann siad go mb'fhéidir go bhfuil an Ghaeilge a labhraíonn muid ar Raidió na Life beagáinín níos oiriúnaí dóibh siúd, b'fhéidir, agus níos intuigthe dóibh.
Aontaím. Tá sé an-deacair dom a lán daoine ar Raidió na Gaeltachta a thuiscint, go háirithe daoine os cionn 50 bliana d'aois. Bímse caillte ag éisteacht leo, you know. Tiocfaimid ar ais go dtí an ghluaiseacht raidió pobail Gaeilge ag deireadh na hagallaimh, b'fhéidir. Ach just, an féidir leat a rá dúinn ar dtús, like, cad é an dea-nuacht atá agaibh?
Bhuel, is dócha an phríomh dea-scéal atá againn i láthair na huaire ná go bhfuilimid ag cur tús spleodrach nua le caibidil nua, is dócha, i scéal an stáisiúin. Mar a luaigh mé níos túisce, táimid ar tí ceathrú céid a cheiliúradh, ceathrú céid ar an bhfód, 25 bliain an bhliain seo chugainn. Um, agus tá sé oiriúnach, is dócha, go bhfuilimid ag cur tús le caibidil nua anois agus muid díreach tar éis bogadh go dtí foirgneamh nua agus go dtí háiseanna stiúideónna nua den chéad scoth anseo ar Shráid Amiens. Táimid suite in uimhir 63 go uimhir 66 Sráid Amiens, um, ar taobh thuaidh na cathrach. Táimid suite don chéad uair riamh ó thuaidh den Life. Um, bhíomar suite ó 93 go dtí, uh. thart ar mhí ó shin i gCearnóg Mhuirfean ar dheisceart na cathrach agus sé seo an chéad uair dúinn a bheith i bhfoirgneamh cineál an-chomhaimseartha ar fad. Tógadh na stiúideonna úrnua atá againn anseo i Sráid Amiens, tógadh iad as an nua. Mar sin, thánathas isteach san áit seo, d'aimsíomar spás mór, thógamar ballaí stiúideo ann as an nua, chuireamar fuinneoga stiúideo, doirse stiúideo, mar sin de, isteach agus beimid anois i mbun trealamh a shuiteáil agus mar sin de sna seachtainí agus sna míonna atá amach romhainn. Tá sé an-dhifriúil, is dócha, ón socrú a bhí againn i gCearnóg Mhuirfean, áit gur aimsíodh spás, i seanfhoirgneamh Seoirseach, foirgneamh cosanta agus ceantar galánta, foirgneamh álainn ach just seanfhoirgneamh agus ní raibh ach méid áirithe go bhféadfaí dhéanamh ansin ó thaobh stiúideonna a chur isteach sa bhfoirgneamh sin agus bhí spás teoranta go leor ar fáil dúinn anois. Ní hé go raibh aon rud ródhona faoi na stiúideónna i gCearnóg Mhuirfean, thaitin siad go mór linn, ach is tús spleodrach spreagúil nua é seo dúinn agus táimid ag tnúth go mór leis an tréimhse atá amach romhainn.
Tháinig mé anseo leathuair a chloig ó shin agus thaispeáin tú an áit dom agus táim an-sásta leis freisin. Is foirgneamh a Is foirgneamh agus stáisiún an-nua-aimseartha é. Cad a bhí mar chúis leis an mbogadh go dtí ó Chearnóg Mhuirfean go dtí Sráid Amiens? Bhuel, is dócha, ar shlí ní raibh aon rogha againne i Raidió na Life. Bhíomarna suite sa bhfoirgneamh céanna le Foras na Gaeilge, ag 7 Cearnóg Mhuirfean, mar a bhí riamh, in am fiú Bhord na Gaeilge, a bhí ann, ar ndóigh, sular bunaíodh Foras na Gaeilge. Bhíomar suite ansin nuair a bunaíodh Raidió na Life. Chuaigh lucht bunaithe an stáisiúin i dteangmháil le Bord na Gaeilge, mar a bhí ag an am, agus lorgaíodar tacaíocht don stáisiún. Nuair a chonaic Bord na Gaeilge an iarracht a bhí á dhéanamh ag Raidió na Life agus nuair a chonaic siad an potential a bhain leis an tseirbhís, thugadar spás don stáisiún chun an stáisiún a bhunú ar an gcéad urlár i Seacht Cearnóg Mhuirfean. agus go bunúsach bhí cúiseanna éagsúla go raibh ar Fhoras na Gaeilge bogadh ón bhfoirgneamh i gCearnóg Mhuirfean. Bhí lease a bhí acu le fada leis an OPW, bhí an lease sin rite agus bhí an-chuid cúiseanna éagsúla gur bhraith an Foras go raibh orthu bogadh, ina measc siúd bhí an caiteachas a bhí i gceist le cúrsaí fuinnimh agus an lease féin agus mar sin de. i gCearnóg Mhuirfean. Ar ndóigh, ó luaigh mé fuinneamh ansin, ó thaobh costais fuinnimh, bhí sé i bhfad níos costaisí an áit a théamh agus aer a oiriúnú, a chur ar fáil agus mar sin de thall i gCearnóg Mhuirfean. Mar sin bhí cúiseanna éagsúla ach tuigtear dom go raibh géarghá don bhforas bogadh agus d'aimsíodar siúd an foirgneamh seo. ar Shráid Amiens agus bhí cúpla rogha ar fáil dúinne i Raidió na Life agus is dócha don bhForas ó thaobh cén socrú a dhéanfaidís linn agus an socrú ab fhearr ar deireadh ná díreach go dtiocfaimis leo agus go ndéanfaimisne ár ndícheall a chur i luí ar an bhForas go raibh orthu just an spás is fearr agus a d'fhéadfaidís a chur ar fáil dúinne. Agus ceann de na rudaí a deireann muid i gcónaí ná nuair a bhíonn muid ag caint ar Fhoras na Gaeilge nó ar Rialtas na hÉireann nó aon tacaíocht a bhíonns á chur ar fáil ag an gcóras stáit do chur chun cinn na Gaeilge ná gur infheistíocht i Raidió na Life ceann de na bealaí is fearr ó thaobh infheistíochta i gcur chun cinn na teanga, go háirithe i mBleá Cliath. Tá mé. claonta, ar ndóigh, mar táim ag obair anseo le tamall fada anois, ach creidim go smior agus creidim go paiseanta go ndéanann Raidió na Life difríocht mhór do chur chun cinn na Gaeilge ó thaobh daoine óga, daoine d'aoisghrúpaí éagsúla, ach deis a thabhairt do dhaoine teacht isteach agus an Ghaeilge a labhairt, an Ghaeilge a úsáid ar bhealach taitneamhach, ar bhealach nua-aimsire. Is féidir teacht isteach anseo agus. clár a chur i láthair, clár ceoil, techno nó pé rud gur mhaith le duine a dhéanamh agus é a dhéanamh trí Ghaeilge agus sin an rud go bhfuil géarghá leis ó thaobh úsáid na Gaeilge in Éirinn ná go mbeadh an deis ag daoine í a úsáid ag déanamh rudaí a thaitníonn leo so pé rud a thaitníonn leatsa a dhéanamh le do shaol go bhféadfá é a dhéanamh trí Ghaeilge agus measaim gur rud ar leith é sin a dhéanann Raidió na Life nach bhfuil nach bhfuil ar fáil i mórán áiteannaí eile. Cad a cheapann na daoine eile i Raidió na Life agus, gan amhras, san fhoirgneamh mhór go ginearálta, sé sin, i Foras na Gaeilge agus An Gúm? Like, bíonn tú ag caint leo chuile lá. Tá gach, an bhfuil gach duine sórt sásta leis an athrú?
Is dócha go bhfuil, i gcoitinne tá. Is dócha le haon athrú mór in eagraíocht bíonn dúshláin agus bíonn deiseanna agus bíonn deacrachtaí ó am go chéile. Don mhórchuid sílim go bhfuil an bogadh go Sráid Amiens tar éis a bheith thar a bheith dearfach. Ach tá, tá, tá dúshláin agus tá rudaí go mb'fhéidir nach dtaitníonn le daoine. Ní, ní fhéadfá a rá gur ceantar chomh galánta í Sráid Amiens i gcomparáid le Cearnóg Mhuirfean agus bhí b'fhéidir an t-ádh dearg orainn go rabhamar suite in áit chomh galánta sin, b'fhéidir, le fiche a cúig bliain anuas agus do éinne go bhfuil aithne acu ar Chearnóg Mhuirfean nó dóibh siúd nach bhfuil, tá páirc álainn amuigh ansin sa Chearnóg go bhféadfá dul ar do bhriseadh lóin agus siúlóid a ghlacadh agus suí sa pháirc, suí faoi bhun chrainn nó a leithéidí sin agus b'fhéidir, níl na háiseanna céanna anseo i Sráid Amiens ach ó thaobh an foirgnimh féin, tá sé. 100 n-uair níos fearr. Tá roinnt roinnt fadhbanna tosaigh atá fós le réiteach sa bhfoirgneamh anseo nó nó teething problems mar a dhéarfaí i mBéarla ach is rudaí iad sin sílim a socrófar de réir a chéile. Is rudaí beaga inmheánacha iad agus go ginearálta sílim go bhfuil daoine an-shásta ar fad. Ag teacht isteach go dtí 20 18. Cad iad na pleananna atá agaibh sna míonna agus an bhliain atá amach romhainn agus, mar a dúirt tú, is é Raidió na Life an chéad stáisiún raidió pobail Gaeilge in Éirinn ach anois tá ceann eile, tá Raidió Fáilte i mBéal Feirste ann freisin agus tá seans mhaith ann, de réir mar is eol dom, go mbeidh ceann i gcathair na Gaillimhe nó i gcontae na Gaillimhe, Raidió na dTreabh. Cad é na pleananna atá agaibh don bhliain atá amach romhainn agus an bhfuil aon eolas nó aiseolas faighte agat faoin ghluaiseacht raidió pobail Gaeilge go ginearálta, go náisiúnta?
Sea, bhuel, luaigh tú gur Raidió na Life an chéad stáisiún raidió pobail Gaeilge a bhí ann. Níos mó ná sin fiú, ba muidne an chéad stáisiún raidió pobail. Nuair a ghlacann tú stáisiún raidió pobail sainspéise san áireamh, is muidne an stáisiún raidió pobail is sine ar aer go lánaimsire agus láncheadúnaithe ó bhí 1993 ann. Mar sin, táimid ar an aer níos faide ná aon stáisiún pobail eile. Ach ó thaobh an ghluaiseacht raidió pobail trí Ghaeilge, ar ndóigh, bhí fréamhacha raidió. Fáilte i mBéal Feirste ann ag dul siar go dtí na hochtóidí chomh maith ach thosaíodar siúd go lánaimsire más buan mo chuimhne thart ar deich mbliana tar éis gur tháinig Raidió na Life ar an bhfód nó b'fhéidir beagáinín níos faide ó shin. Measaim go bhfuil Raidió Fáilte ar an aer le thart ar aon bhliain déag nó dhá bhliain déag anois. Luaigh tú Raidió na dTreabh ansin, stáisiún atá is dócha sa sna b'fhéidir céimeanna, fíorthosaigh. Ansin tá dream tagtha le chéile i gcathair na Gaillimhe le, measaim, dhá nó trí bhliain anuas agus an smaoineamh acu go bunúsach macasamhail Raidió na Life agus Raidió Fáilte a bhunú i nGaillimh agus tá, measaim, go bhfuil ag éirí go maith leo siúd. Tá grúpa láidir daoine ansin atá taobh thiar do Raidió na dTreabh agus ag iarraidh an stáisiún a bhunú. Tá méid mhór oibre le déanamh acu ach is iarracht fíorluachmhar atá ar bun acu, measaim, agus mar a tharlaíonn sé táimidne i Raidió na Life tar éis tacaíocht ar leith a thabhairt do Raidió na dTreabh. Táimid tar éis roinnt den trealamh a bhí againn i gCearnóg Mhuirfean nach bhféadfaimis a thabhairt anseo go dtí Sráid Amiens, táimid tar éis roinnt den trealamh sin a thabhairt do Raidió na dTreabh ionas go mbeadh ea go mbeadh siadsan in ann an chéad chéim sin a thógaint agus stiúideo a bhunú. So tá súil agam go gcabhróidh sé sin leo siúd agus nach mbeadh sé go hiontach, Bliain na Gaeilge 2018 an bhliain seo chugainn, nach mbeadh sé go hiontach ar fad dá mbunófaí an tríú stáisiún raidió pobail Gaeilge in Éirinn an bhliain seo chugainn, bheadh sé go hálainn. Bhí sé iontach agus ceapaimse beidh sé thar barr má bhfaightear ceadúnas chun a bheith in ann craoladh ar FM timpeall Chontae na Gaillimhe ar fad in áit sa chathair amháin, an aontaíonn tú? Ó aontaím go huile agus go hiomlán. Dá mhéid stáisiún atá ag cur seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil is ea is fearr é i mo thuairimse. Ar ndóigh ní neart cur le chéile agus tá sé go maith na hiarrachtaí a dhíriú ar an rud is fearr agus is féidir a dhéanamh. Um, agus s', ón taobh sin de, b'fhéidir go bhféadfaí a rá, OK, bhuel, níor cheart, b'fhéidir, deich stáisiún lán-Ghaeilge a bhunú i mBaile Átha Cliath amháin, um, ach cinnte ó thaobh na cathracha agus na, na príomhcheantair uirbeacha go háirithe, uh, ar fud na tíre, um, déanann sé ciall go mbeadh stáisiún ag craoladh i nGaillimh, Ar an iomlán, ar ndóigh, is í Contae na Gaillimhe an contae leis an nGaeltacht is mó in Éirinn agus an líon is mó cainteoirí dúchais Gaeltachta, ach is dócha go bhfuil, arís, tá b'fhéidir bearna éigin ansin idir daoine a labhraíonn Gaeilge taobh amuigh den nGaeltacht agus an tseirbhís ar leith a chuireann Raidió na Gaeltachta ar fáil. agus bheadh sé go deas, bheadh sé go deas Raidió na dTreabh a fheiscint ag líonadh an bearna sin, b'fhéidir. Ia, ba mhaith liom teacht ar ais chugat am éigin eile chun caint faoin Raidió Pobail Gaeilge go ginearálta, b'fhéidir, nuair atá níos mó nuacht oifigiúil ann, just chun teacht go dtí deireadh na hagallaimh a Mhuiris. Luaigh tú ansin go bhfuil ceiliúradh mhór agaibh an bhliain seo chugainn agus sibh ag ceiliúradh cúigiú bliain is fiche ar an bhfód. Just an féidir beagán a dh'insint dúinn faoi na pleananna atá agat i Raidió na Life don bhliain atá amach romhainn. Sea, bhuel, tá an t-ádh orainn ar shlí gur bunaíodh Raidió na Life i 1993 go díreach céad bliain i ndiaidh bhunú Chonradh na Gaeilge in 1893. Mar sin, aon uair go raibh breithlá mór ag Raidió na Life, bhí sé ag teacht ag an am céanna le breithlá mór ag Conradh na Gaeilge. Mar sin, Tionscnamh mór atá ar bun ag Conradh na Gaeilge don bhliain seo chugainn ná Bliain na Gaeilge 2018, an céad fiche cúigiú breithlá de Chonradh na Gaeilge agus measaim go bhfuil sé go thar a bheith deas agus thar a bheith tráthúil gurb é an bhliain chéanna fiche cúigiú breithlá Raidió na Life. Mar sin beidh muid fiche cúig bliana ar aer, méid mór é sin is dócha a bheith bainte amach mar stáisiún raidió pobail neamhspleách. Um, is dócha, d'fhéadfaí a rá gur tháinig agus gur imigh mórán stáisiúin raidió neamhspleácha in Éirinn, um, sa, sa tréimhse sin. Um, stáisiúin, idir stáisiúin tráchtála áitiúla, stáisiúin tráchtála náisiúnta, stáisiúin phobail, um, áitiúla, um, bunaíodh neart cinn agus b'fhéidir nár éirigh leo ar chúiseanna éagsúla, um, ach, Deir sé rud éigean dearfach fúinn ar aon nós, go bhfuil Raidió na Life fós ann. Mar sin don bhliain seo chugainn beimid ag reáchtáil roinnt ócáidí speisialta. Tá súil againn go háirithe díriú ar shraith de chraoltaí seachtracha thar timpeall na cathrach ag déanamh ceiliúradh ar thuras Raidió na Life go dtí seo ó bhí 1993 ann agus b'fhéidir cúpla craoladh speisialta thar timpeall ar cheantar na Life í fhéin go mb'fhéidir go leanfaimid an abhainn í fhéin thar timpeall, thar timpeall an chontae. Ach sin smaointe go fóill ach agus coimeádfaidh muid roinnt rudaí rúnda b'fhéidir go dtí an bhliain seo chugainn.
Agus má theastaíonn ó aon dár lucht éisteachta teacht isteach chun an stiúideo a fheiceáil, chun an stáisiún a fheiceáil, b'fhéidir ag cur san áireamh múinteoirí i nGaelscoileanna nó scoileanna Béarla ag iarraidh a ranganna Gaeilge teacht isteach. An bhfuil sibh réidh go fóill chun é sin a dhéanamh nó cad é an scéal?
Bhuel, táimid, cinnte, fáiltíonn muid i gcónaí roimh aon duine atá bainteach le pobal na Gaeilge teacht isteach agus an stáisiún a fheiceáil agus is dócha a bhraistint go bhfuil úinéireacht éigin acu ar stáisiún pobail phobal na Gaeilge i mBleá Cliath. Faoi láthair tá, is féidir leat a fheiceáil tú fhéin, tá na stiúideoanna i ndáiríre fós á dtógaint. Níl clúdaigh ar na ballaí anseo fiú agus tá trealamh fós le teacht isteach agus mar sin de. Mar sin, beidh sé roinnt míonna, is dócha, sula mbeidh muid ag oscailt an áit go dtí an bpobal go ginearálta. Táimid fós ag fanacht ar roinnt dár gcraoltóirí teacht isteach anseo don chéad uair agus is dócha thart ar Samhradh, b'fhéidir, na bliana seo chugainn go mbeidh muid ag oscailt an áit go hoifigiúil don bpobal. Bheadh súil againn saghas seoladh oifigiúil a dhéanamh ar an stáisiún nua san Earrach agus b'fhéidir mar chuid de Sheachtain na Gaeilge. na bliana seo chugainn. Ach cinnte, ina dhiaidh sin, beimid ag fógairt, cinnte, oícheanta oscailte agus ag eagrú turais do dhaoine ina dhiaidh sin agus, cinnte, cuireann muid fáilte chroíúil roimh éinne ó phobal na Gaeilge go bhfuil spéis acu teacht isteach agus an áit a fheiscint. Ok, Muiris, bhí sé deas caint leat agus comhghairdeachas arís agus beidh muid ag caint arís. Slán go fóill, right? Go raibh míle maith agat, Darren.